Antain, nuair a thoisigh tusa a fhoghlaim Gaeilge, goidé mar ba ghnách leat cora cainte agus focla a fhoghlaim? An modh oibre a bhí agam ná cuid mhór léitheoireachta a dhéanamh agus am ar bith a bhfaca mé cor cainte nó focal a bhí mé ag iarraidh a fhoghlaim, sin a scríobh síos, nótaí a scríobh faoi agus iarracht a dhéanamh sin a chur de ghlan mheabhair agus tá sé rud beag sean-aimseartha ach Tá mé ag déanamh go bhfuil an modh oibre sin ann go fóill. Go fóill féin bíonn díol ar leabharthaí ar leithéid Cora Cainte as Tír Chonaill le Seán Mac Maoláin. Sin mar is maith le foghlaimeoirí bheith ag foghlaim, leaganacha úra as leabharthaí den chineál sin, cnuasaigh cor cainte agus a leithéid sin. Agus tá sin go breá, ach déanaim amach go bhfuil míbhuntáiste amháin ag baint leis, sé sin nach gcluin tú na focla. agus rud amháin rud a fheiceáil scríofa síos i leabhar, rud eile ar fad é a chluinstin i gcaint daoine. An bhfuil sampla ar bith agat de sin? Tá mé ag smaoiteamh, mar shampla, dá mbeadh duine ag síorchaint ar an ábhar céanna an t-am ar fad agus dá mbeifeá ag éirí tuirseach dó, b'fhéidir go ndéarfá leis an duine go bhfuil sé ag déanamh seanbhailéad den rud seo, nó sin mar atá sé scríofa san fhoclóir. bailéad sean-amhrán traidisiúnta b'fhéidir a mbeadh tríocha véarsa ann so an duine atá ag déanamh sean-bhailéad de rud tá sé ag caint go síoraí seasta ar an aon rud amháin agus tá daoine ag éirí tuirseach dó agus is cuimhin liom d'fhoghlaim mé sin agus bhí mé á ráit fríd dhaoine agus bhí mé iontach bródúil as an cor cainte beag deas seo ach ba léir nach raibh duine ar bith do mo thuigbheáil agus an chúis atá leis sin ná an d sin in bailéad agus an d in san fhocal de, bhí siad a' rith isteach ina chéile, d amháin a bhí ann agus an rud a deir daoiní ná ná bí ag déanamh seanbhailé dó agus em tá sin go breá, tá 'fhios agam sin anois ach bíonn sé an-deacair do fhoghlaimeoir fios a bheith aige gur mar sin a a deirtear an rud ach amháin má chluin sé é i gcaint duine eile. Agus cad é an chomhairle a chuirfeá ar fhoghlaimeoirí agus iad sin ag iarraidh dul i ngleic leis na fadhbanna sin? Mholfainn do dhaoine, oiread agus a thig leo, úsáid a bhaint as ábhar fuaime. Luaigh mé an leabhar sin Cora Cainte as Tír Chonaill le Seán Mac Maoláin. Is seort clasaic atá ann agus bíonn, tá sé, déarfainn, tá cóip de sin ag achan fhoghlaimeoir i gCúige Uladh agus níl mé a rá gur cheart gan cóip a bheith ag daoine. Ach tá foinsí eile ann, mar shampla, is cuimhin liom d'fhoilsigh Iontaobhas Ultach, cnuasach, dar teideal Taisce Focal agus an bua a bhain leis an leabhar sin ná go raibh dlúthdhioscaí leis so na leaganacha deasa seo a bhí ann sa leabhar bhí siad le cluinstin ag an fhoghlaimeoir agus bheadh feabhas aige ansin an dóigh le iad a ráit mar is ceart. Agus tá comhlachtaí ann mar shampla tá teach foilsitheoireachta i nGaoth Dobhair, Éabhlóid, agus tá fhios agam go bhfuil closleabharthaí mar a thugtar orthu, na audiobooks, ar fáil acu sin, agus is fiú go mór iad sin. Sin gan dul chomh fada leis na hamhráin, fiú amháin, agus is foinse iontach iad na hamhráin maidir le foghraíocht na Gaeilge agus fuaimeanna na teanga.